ihe a bụ Igbere People Forum live broadcast thank you anyị nwekwanụ nwa onye anyị ra eji anọrị taa ọnwa bụnụ renowned legal practitioner ndị Igbere anyị na-akpọ ya onye em Ọk- ọka ọkaikpe ewetukwa iwe onye ọkaikpe onye ọkaikpe onye ọkaikpe ee ọya nwa ji ekwuchisa ọnụ ndị ebiri connect o nwekwa onye ọjọ nwee ike iso anyị nụ ma ọ baịsa bụnụ sekretrị ndị ebiri connect a na-akpọ mr azụ ude azụ ụkaegbu sorry mgbe ọbụla ọ baịsa ya join anyị so otu ọnwa ee anyị ji aga ihu bido em ee unu ewetukwa iwe o unu ahịkwụlanụ ele obodo mewegha mgbe ụfọdụ igwe a na-eji ekwu okwu eh, nwee ike ya enyetu nsogbu so unu eh, bear with us biko nụ so anyị ji evu ụzọ jụọ eh, attorney godi uche ka o vu ụzọ kpaịtụrụ anyị onye ọ bụ anyị asakwa bọọlụ gbafu ya ọsọ
Okay. Mm. Okay, a na-akpọ m Chief Godi Uche. m bụ onye amankalụ igbere ee bịa bụkwara onye ọkaikpe and bụkwara nke a na-akpọ senior advocate of Nigeria ihe abụghị nke nke ndị ukwu ya ee so ya mee ihe ọbụla gbasa ikpe doo ha ezigbo anya Eh, then m bịakwazụ bụrụ onye isi ndị ebiri connect ebiri connect a bụkwanụ mmekọta imekọ na igbere bụ ndị ikom ndị igbere anyị bịakọta sị ka anyị mepee an association anyị ga-asara aka ya de enyere onwe anyị aka sakwara aka ya de enyekwara ndị igbere aka so ya bụ ọnwa a kpọ ebiri connect okay ebiri connect a Ok. ọ dụkwala anya o bidotu okay anyị bidoro sanza 2017 okay Eh. Ah, ah, chief godi biko anyị ka na-abịa ajụjụ ahụ so anyị ka na-abịa ajụjụ ahụ ị- okay okay ịjụghụ eh, gịnị bụ ebiri connect so nke anyị jụkwa nke adụkwa asacha asacha okay um, ebe ọ bụ na ị malisala ya so ajụjụ anyị bụ gịnị bụ ebiri connect ewetukwa iwe mba nkọtụ ahụ short ewetukwa iwe o ka anyị nwee ike gaa through eh, questions ohu ajụjụ ohu anyị eh. hmm.
so gịnị bụ ebiri connect
Ebiri Connect m jide achọ ịkọwaje ọ bụ nwa association anyị mepee anyị ndị bụ ndị Igbere ndị dum bụ memba Ebiri Connect a bụ ya nwa ụmụrịme Igbere anyị kpọkwana ya Ebiri connect ebiri ọ bụkwa na izipụsa ọ bụ ndị a mụrụ igbere ụmụ ebiri ebe ọ bụ ebiri bụ onye mụ igbere so eliza ebiri connect bụkwa nwa izi ọ bụ ihe ndị igbere connect ọ nọkwara ime ya bụ ka anyị gboro jikọtaga onwe anyị aka so ndị dum bụ memba Ebiri Connect but anyị ruru more than 50 anyị dum bụ ịgakwa hụ ụmụrịme igbere bịakọta ọnụ ka anyị mepee ihe anyị ji asara aka ya nyere onwe anyị aka sakwara aka ya nyere ndị igbere aka ọ ya bụ nwa ebiri connect anyị na-anụ okay imeela awo so unu ahụkwalanụ nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ maazị Azụ Ukaegbu ọ joinala anyị so before anyị agaje ihu ee ịjụje ajụjụ ee biko maazị azụ ee biko kọwatụrụ anyị onye ị bụ Eh, ndewo nụ. ndewo okay ọ bụ m bụ Azụ Ukaegbu Ee, m bụ onye Amaofufe igbere Ee, m bụ onye Ọchọmma 2 age grade igbere Ee, m bukwa na Aba presently I was for the pioneer secretary of uh, IPIA, state of New York. Mgbe anyị nọ New York, na-emetụ ihe ndị Igbere. M bịakwa relocate bịa Nigeria tọọ nwa. M bu Aba, m bụ a businessman, and uh, by God's grace ọ bụ m bụ secretary Ebiri Connect ndewo oh, ndewo maazị azụ ndewo so uh, tupu gị abịa join anyị so anyị nọ nwada ajụtụ ajụjụ gbasara Ebiri uh, Connect so anyị ji ka o nwe ka nke anyị ga-ajụ but ka anyị bu ụzọ jụ ha ee ajụjụ nke ugbo abụọ nwa anyị chọrọ ka a jụọ ya Chief Godi Em, Amen. Chief Godi ee ndakwanụ mgbe e bido ebiri connect ọnwa
Uh, Ebiri Connect e bido ya 2017 mgbe anyị lọkọtakwa nke ezumezu 2017 in fact ọ hụrụ ụlọ onye a na-akpọ Chief Chima Anyaso bụkwa mmemba anyị ka anyị nọ hụ dokọ ọhụ ihe dum ọnụ bịakwa dokọ ma afa anyị ọnụ dokọchagbuo ele anyị ji ejide eme tankwa from 2017 nọ ruo tọnwa anyị gaje nkwahụrụ ifu ee so ọ bụ mgbe anyị ji bido Ebiri Connect and anyị bidokwana ya n'igbere ok Ọ- ọ- ọ- ọ- ọ chọ- ọ- ọ dazie ha dazie maazị azụ eh, anyị bụ- anyị jụọ chief godi ee ọka ihe ọ nwụrụ ihe ọ jị ije arịtụ gbasara Ebiri Connect gaa gaa adị ahịa ọ bụ ịghọsala ebi taa Ndewo. ajụjụ anyị nwe odo ya nwa ukwuu so betu ka anyị jụọ nke na ajụjụ nke atọ nda ya ihe bụ ya na objective bekee na-akpọ ya objectives ee ndị igbere na-akpọkwana ya ihe bụ ya na evumobu a chọ ka ọgbakọ ọnwa mee ebiri connect de eme so bido
um ele onye isi kpa ya agbaghị m nọlarị de ele unu ma network ekwuo ka m banye atụ m nọ mgbe a jụ onye isi anyị uh, chairman of uh, Ebiri Connect, bụnụ Chief uh, Godi Uche, Senior Advocate of Nigeria. Ime ihe ọ kpa o jikwa hụ nwayọọ gbutukwa aka uh, aims and objectives anyị. But ịgatụwa ihu saa ajụjụ. Ele afa anyị daa, ọ bụrụ ele objective anyị daa, Ebiri Connect. Nke kachagbu mkpa bụ anyị ji eme anyị hị ụmụrịma igbere. Ibe ọbụla ele igbere na-asịwa ibe ọbụla igbere ṅụọ mmiri ka o nweghị iko. Mezie na-emezi ya. anyị mekọwa bịakọta ọ bụ ya bụ ihe afa bekee ọhụ ji baisa okwu bekee ọ ji baisa bụ connect ọ ga nwa abụ anyị sị Ebiri a chọkwa okwu igbere ọjọ tii ya but a bịa bịa sị connect ọhụ mee more justify ihe ọhụ anyị kpa so ọhụ bụ nke kachagbu mkpa anyị sị anyị jere eme foster unity among ụmụrịma Igbere emega nke ọma ọ bụrụ eji agha gbaghara m m use okwu bekee sị nụ progressives ndị igbere hmm. ndị igbere nwe progressive mind ee ele ọ dụ anyị enwe interaction da emeita ma business anyị ada emeita ihe ọ bụrụ ọbụla na-azụ afịa ele ala nna anyị ukwu bụ onye isi anyị bụ senior advocate of Nigeria ejedụ m enwe ihe mere m nụ am kwesị ijekwu onye lawyer rula na ogo oru m ejeje chọwa onye mba ma bịakwusa ya nwa ele ọ bụ nwanne m bụrụkwa onye Ebiri Connect m a-connect ya ya ya eje merụ m ya ọhụrụ ndị senior advocate na-eme ya bụ ime nke business maọbụ ihe iwu ụlọ anyị mega ya akpọtụ m sị m a nnụ niile eme ihe donu jee merụ m ya anyị agaji ihu anyị sisi anyị na-eme ihe a ojeji ịdụkụwa akwụkwọ ojeghị ịdụkụwa phone ị ma a era of technology as a social media onye ọbụla makwa whatsapp group anyị abụ whatsapp group anyị karị WhatsApp group anyị nọ on ground ah, objective anyị sara ụtụtụ anyị anyị sị anyị ji eme acquire ala ibe anyị ji ewu ihe ọba anyị ji ewu anyị akpọ ya ụlọ ndị ebiri connect anyị akpọ ya ibe ụmụrịma anyị because ọ na-eme anyị lụkọta ya ele a na-alụa ele unu ndị mụrụ ma ala bekee unu lụa duru ya ụmụrịma alụa wa na-achọ ibe wa jere aga egburu ya anyị ndị ichie na-eme izu a na-agbata mma ya afụ jere agba mkpọọlụ ibe agbata mma ụmụrịma ya nọrọ ụlọ dacha elewa na-eme anyị sị "Mm, ije mba jeje ahụ ihe megha na mba ya bụ igbere ọ dụghị igbere nna ekwu okoro ibe kasị wa ihe amụra mba ka a mụọ ya igbere ọ bịa be anyị mezi anyị sị one of our objectives bụkwa anyị je ma acquire ala anyị ewuo mere ụmụrịma ibe wa jere egburu ya wụ mekwarụ ndị ichie bụrụ members anyị exclusively members anyị ibe ọ bụ afụsa Mm. anyị asị ah ka m jeje pịatụ tennis ka m jeje kụwa snooker ka m jee duwe ọdụ isi adatụ m ji ọ bụghị ibe a na-eme mkparakwu anyị chọọ ibe ọba anyị fụsa ele Aba Sports Club nọ Mm. ele Ikoyi Club nọ ya ụchabụ ihe anyị ide- e- e- ebumnuche anyị bụnụ m ma objective anyị mgbe anyị mepere ihe a. anyị adịkwa enyere igbere aka mkpagbairi igbere edesara anyị hụ leta anyị abụghị uke ndị nọ ya ebe a na onye isi anyị na onye usa- onye isi anyị abụghị uke m ọ bụrụ uke elu m enwekwa ndị chọ onye isi anyị nọ na ahị na anyị igbere na-eme ihe mekwa wee desara anyị ma leta anyị asaa wa em ọnwa eme ihe eh, eh, covid asịwa mmadụ dum nọ ya ụlọ bụ onye afụsatụkwa ezi

ọ kpasịgbuola ọ dị mma Ee, ọ dị mma taa nwa anyị amasala onye bụ na- onye isi president ma ọ chairman anyị masa onye eh, odeakwụkwọ secretary ndị a ndị ọjọ bụnụ ndị sonụ daghachi ọgbakọ ọnwa enu nwere ike Mm. ichesatụ ya gbu ya chesa ya gbuo na ozugbawa secretary ee secretary Um, uh, uh, ekelela m ele ebiri connect nọ now chineke ma mara ihe a ka bụ pioneer executive ee eh, ihela na onye isi anyị bụ chief eh, Gordy Uche senior advocate of Nigeria anyị nwere onye anyị kpọọ vice chairman chief Emeka Ejeke ọ nọ ha Atlanta Georgia mm-hmm. iziga anyị abụ nwa ndị bu a Nigeria anyị make sure bụ ibe ọbụla igbere ṅụ mmiri kowe ya iko ịdụ ha ala wọdị ga-abịa join anyị eh, my humble self m bụrụ the secretary of this organization by his grace anyị nwere onye dele sam samuel eke sam nọ ha new jersey ọ bụ ya bụ treasurer anyị anyị nwere ole onye dele uko william uko uga uko a- a- a- a- a- na Willie uko anyị na-akpọ ya ọbata bụ eh, Uko Ogo, our provost William Uko Ogo. yeah Willie uko ogo Uko Uko Ugo Williams. Mhm. Abịa bụ our provost. Abịa bụ our provost. So, ya bụ ele anyị ji dọrọ. Ọ dụ mma. Ọ dụ mma. Ndewonu. Em, oh. ife igbutela nkụ ọhụ ọnụ ị sị na onye chezu echezu so ihe a eh, dubaghakwa ya ajụjụ anyị a na-asị ndị ihe bụnụ eh, bekee na-akpọ ya criteria mbụrụ ihe a na-emenụ ka ọ bụrụ i chozuolanụ ee ịba isa Ebiri Connect ee Chief Godi ka anyị bido with you
Ebiri Connect ọ imeela Ebiri Connect ele ndị mebere ya ejekwa m ha asị ọ bụ nke onye ọbụla chọkwa ahụ ji abaghị ehe ọkwa ihe ọ bụ i choru ele anyị lekwa n'anya ya nwere ma ezi ihe ị na-arụ nwekwarụ ezi afọ inwe ọsọ bụna nwa mmadụ inwe ego bụ isi ije inwe ego ọ nwere ezi afọ anyị abịakwa letu omume bịa hụ ị bụ onye omume ya dị mma maara ezi maara ụlọ maara Igbere ehe anyị bịa consider anyị gaa ihe dị ụmụ anyị asị okay onye a eruola onye screening committee ji eleba anya ra onye ọhụ mara ma ọ bụ ụdịrị onye anyị nwere ihe anyị na-akwụkwa ọ dụtụkwa ukwuu but ọkwa ihe mmadụ nwere ike kwụlị but anyị leta ịgakwa mostly maka omume onye ọhụ ma ihe onye ọ na-arụ ma ihe ndị mmadụ na-akparị maka onye ọhụ then anyị abịa jụtụ ihe ajụjụ ọ bụrụ onye anyị na enwe ike imekọta anyị ekwuru nabata ya ọnwa ele anyị ji dọrọ ọ dụ mma imeela ee secretary nwe ihe ọjọ ị chọọ itituwe a ihe ọ kpagha Ee, ọ kpasịgbuola ọ kpasịgbuola ee ị bụrụ nwa nwa afọ Igbere kpa ya ga-eme em, eh, eh, eh, qualify are those things ọ kpasị anyị abụ ndị otu nzuzo abụghị abụ o nwe ihe anyị zo ha nwe ị- ị na-echozu echozu ndị bịa ya bụ ọ bụrụ ị na-eme mkparakwụ ga bịa baa emekasịwa afa anyị ọnwa ihe ọ kpagha ọ nwe ihe ọjọ ọ dị mma um, gbanwe ka anyị ma anyị saa akwanụ ah, ajụjụ nke ọjọ bụ unu ewetukwa iwo um, o ruo nkeji em, iri na abụọ eke a kpụrụ nye 12:30 anyị ji emepe line anyị so that ndị eh, a nọ na panel a chọọ ịjụ ajụjụ anyị a- ụwa akpọ nọmba m nyela wa ee ụwa enwe ike jụtụ ajụjụ ọnwa because em, ndewo so now sanzu ọnwa unu bidokwanụ sanzu ọnwa unu bido um, ndị ya ihe ihe bụ ya nụ programs unu unu meela nke unu nwee ike ichesali ma ọkwanụ nke unu plan ime bụnụ ihe unu target ndị Igbere na-eme Eh, second- Ka secretary zajee

anyị makwara n'uhu ndị Igbere ihe Ee, nke ka mee nwa nso nso a bụ ọnwa corona covid-19 bịa bịa mee ụwara ohu gbachie nwekwa onye ike dụ fụ kpasa okpo rie ihe ihe na-esi ike akwa da ala ibe ahụ agụụ da agụ ndị ifo ele anyị ji mee objective anyị a ya em anyị onye isi anyị ma ndị ọjọ ele a na-eji achịwa asị ụụ anyị eji ha na ọkwa akụ na covid agụụ egbuo ndị inyom especially ndị isi mkpe ụmụ nwaanyị ji wa anọkwa Hmm. makwa ndị ichie anyị eje ekwo ihe ọ bụ mgbe anyị jikwa bịa anyị bịa zaa akwa anyị nụ anyị bịa Igbere anyị bịa meri wa ihe bekee kpa palliatives anyị bịa vuo erimeri bụ rice o nweghị isi ogo enwesa ya kee yi isi ogo yi isi ogo ihe ọbụla nwa ihe nta anyị ka mmefu nwe ọkala ka daa anya ele mkpaịkwa mgbe ịjụtụ anyị mana objective ga-esiwa chetuwa mgbe oge rukwa anyị nweghị olileanya ihe ndị ọjọ anyị na-emeri Igbere agbaghị anyị ka nọ ma two years and anyị akala agbazu three years of existence in a club but anyị na-eme ihe ọbụla anyị ma ya eme mesie yi ka anyị emeghe ka ọ bụrụ nwa eji esi wa ihe wa wụwa bịala wa ma wazara afa anyị azarụghị afa anyị meghe ihe saa anyị obi so um, ọ bụ ya mee m ji da akpata ụka ihe anyị wuwa because ihe ọ da anyị mkpa anyị ewugharị ya onwe anyị o nwe onye ji anọ na ya sịwakwa nwe ibe wa je de afụsa ma wa nọrọ ọ bụrụ nụ my small eh, eh, eh, eh, in a brief eh, synopsis m ye iji anụ a mkpa anyị ọ bụ ibe ma o mere ma anyị because ọ bụ future bụ ihe anyị kpagha o mere ma anyị na-eme wa je ala bekee lụọ ebe a iwu apụ wa wa sịwa daddy we wanna go home bughachikwa ya ala bekee gbanụ ụwa ahịgha ihe megha wa obi ụchọ ọ bụ ya ma anyị ji sị ma ọbụla nwa nwa nke nta ka anyị metụ ibe ọ bụ ihe wa na-ahụ ibe ọ rị wa bụ wa lụwa ma basketball a wa na-atụ anyị nweghị olileanya ma ọ bụla ibe igwu mmiri wa nọrọ wa pụsa a wa ibe aha dụta ọkụ ike wa ka wa jee gwutu mmiri anyị bụ ihe anyị plan ya ibe nta anyị sị anyị na-emepe anyị kpọọ one stop center so onye ọcha bunye anyị ma dee ele anya ọ bụ ihe Igbere ji eri uru ya aka anyị ndewo ndewo um, ok anyị nụla mkpatụ gbasara eh, palliative ọnwa eh, nke bụ eziokwu unu unu gbalite ike anyị ya ma hmm. ma foto ya ma video clips e post eh, e ya gburu ma ra Facebook ee Igbere ekele unu ele unu si chesa ndị be anyị ee ka e nyeturu wa aka ụdị ọbụla enwe ike inyeru wa aka ọhụ ịla so anyị ji ohere ọnwa dee ekele unu nke nke ukwuu Em, ọ bụkwara na ihe unu mewe ụdịrị ihe dele palliative a na unu nwee ike ịnabasa ka onye abụ unu member tụịta ụtụ ma ọ bụrụ ihe because Igbere sị na ọ bụ ihe dị nụ mma bụ ihe a na-eleru eleru so o nwe mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe ọ bụ imewe gasị ee onye ihe a dị mma nwee ike inyetu aka ma ọ bụrụ onye ọnwa amarụ so unu mewe ụdịrị ihe ọ unu nwee ike ịnabasa ka onye a bụ unu onye aka ka bụrụ member ee Ebiri Connect ee ee nyetụ onyinye nke ya mgbe ụfọdụ ị mara a na-asị ọ bụ agbakọta aka agbakọta ee, nyụọ mamịrị ya agbọọ ụfụfụ so ka anyị mara nụ ma ọ ọ hụrụ na ọ ihe enwe ike ime
Anyị na- anyị na-anabasa anabasa.
ọ dị mma Em, ngwanụ ka anyị gaje n'ihu
ọ bụ eh, ọ bụ ihe enwe ike ime eme in fact eh, even mgbe o nwekwa ihe ọzọ- o nwekwa ihe ọzọ emega hmm. so ọ bụ ihe enwe ike ime eme o nwere onye ọbụla chọọ inye aka mgbe ọbụla mgbe ọbụla onye o ji nụ o nwe ihe anyị mega onye ọ bịa anyị ji anabasa onyinye o nyekwa anyị ka ndị mmadụ mara data onye donor donor bụ onye enyi ndị Ebiri Connect ala nke ọjọ ya kwa ihe anyị jikwa fụsa ra social media ọnwa bịa bụ ka ndị aka ama maka Ebiri Connect marụ ọ bụrụ ị ga-ama ndị Igbere bu ma ra diaspora ma ndị bu ibe ọbụla ụwa bụrụ bụrụ ndị gakwụla nwa achọ ide eme ihe ndị dum ọnwa anyị mega ka ụwa mara ụwa nwe nwee ike ụwa nweela a platform ụwa nwee ike ịsa eme ya so anyị jikwa ohere a da-akparụ ndị chọkwa ịbụ memba Ebiri Connect na ka nabasaghị ya nwa ndị mmadụ onye chọọ ịbụ memba ọ kpaịkwara onwe ele a sekretrị anyị nọ akpaịkwara ya ele ọ ga-eji bụrụ memba ọ bụghị ihe site ike ike so the more members anyị nwee the better for Igbere so mgbe ọbụla onye nwe nke ọ chọọ inye inye anyị ka anyị gwere mepekwa Igbere anyị ji anabata ya thank you thank you um sekretrị m maara igbo anyị so nwe ihe ịchọ iti ituwe anya ọkpa ya because o ruwela 12:30 ka m mara ma nwe onye chọọ na ịkpọ anyị n'ụka ụwa ajụtụ ajụjụ nkewa Ee, ihe onye isi anyị kpa bụ ihe mmemme onye isi biko iji agbaghara m m kpa onye isi anyị Chief Goddy Uche ee Ah, m- m kpatụwa ụka nke nta ada amaghị ama anyị akala aka eruela eru ndị ifo na-eze dị atụrụ anyị okpo ndị abụọ memba anyị ọdụhụ two oo eje m akpa afa wa but ọdụhụ two distinct distinctive eh, people yelu okpo ụwa bụ memba ụwa ihe ihe anyị ma onye nga ya 200,000 na ya ogbu chọọ dị ya ihe anyị ma na anyị weru onye ọjọọ sara ibe ọsa ọ bụla onye Igbere ya sị woo chai na ihe anyị meghị Igbere dị ya mma ya were 100,000 ihe na ihe ọbụla anyị ma na iti ya ka so ọ sọpọtụ ihe a chairman na-akpa anyị o ma na eme a so ọhịa anyị na-anabasa onye ihe ọma gị chi ka ihe ọma bịarụ ga sọpọtụ ihe ọma agbanyeghị ma ị bụ memba ma ị bụ memba ndewo ahụ ahụ dazi adazi gbarụnụ ihe dele ihe dele palliative ọnwa enwenwe ike eh, ndị ejite okpu ike enwe ike ụwa sị kawa mee ya sọ nsọwa ọ na-adịwa eme beti ndị ee ibe enwela ọgbakọ enwo nwonu bigger platfọm nwere program ụwa bịa titu nke nta ọnwa ụwa ji ime ya ihe emekwa anwa ihe oriri ya achọkwa anwa inye ndị Igbo ya adụtụwa ukwuu karịa ụdịrị ihe ọzọ mụ chọ ịmasa unu nwee ike ịnabasa ụdịrị ihe ok tọọnwa unu ahụkwala na ebe anyị nọ bụ akpọ ya ị ga-akpọ ya digital age which means enwe ya nwa ihere ohu eji ya da akparịtasị ụka enwe ya nwa ma Yes. Facebook ma WhatsApp ma ọsịkwa ya ọsị ya Instagram ihere ohu ọnwa so ndaakwanụ nke ọ bụ onye chọ ka ọ mara ya ibe unu ụlọ ndị ibe o ji ejije letu anya masa masatụwa eh, ihe gbasara Ebiri Connect unu- ma ihe dele webụsaịtị o, makwa na Facebook ma Instagram ma nke ọ bụla unu nwe ike ime ka ndị ifo mara sekretrị gara ihu okay sekretrị thank you sir anyị nwehụ ee eh, ibe anyị nọ ya anyị anọgbu ihe na arụhu anyị anọgbu anyị nọ ha Facebook Ebiri Connect Facebook ị gaa Ebiri Connect Facebook ị na-ahị anyị ga-achọ isendịrị anyị email ga-agakwa ebiriconnect at gmail dot com anyị nọkwa hụ de ok
ọ dị mma Igbere unu anụlanụ ihe ụwa asị ee tọnwa anyị nwee ike ọ bụrụ unu je ekwori ee mkpụrụ ohere a nye ndị gege anyị nụ nchị em, nọmba ụwa nwee ike iji kpọọ ma ọ- ọ bụrụ o nwere ihe ụwa chọ ịkpaịtụ ụwa akpaịtụ ya makwa na o nwere ajụjụ ụwa nwee ike ịjụ ụwa jụọ ya so nọmba ee onye nwee ike ịkpọ bụ 1 301 366 6080 ka m kwuachi again 1 301 366 6080 okay so ihe a bụ eh, nọmba anyị nwere ike iji reach out to ama anyị na line Em, eh, ọ bụrụ o ji ekwu unu omume ee ma chairman ma sekretrị ee unu ahịkwalanụ ihe gbatasị anụ ụwa and ihe a gbatasị anụ ụwa bụtụ ihe emeazụnụ ndị igbere affect so anyị chọka igboru ohere ọnwa ee da-ajụ unu unu ahịalanụ ee ebiri connect bụ gbasara igbere ihe ụwa mea baghara igbere uru and enwekwanụ nwa ọgbakọ ndị igbere na-ezukọta ee a- afọ atọrọ ohu ee ịkparịtụ maọbụ ịhịtatụ onwe ụwa anya ee dịkwa na-eme ka ihe a da-aga a- a- agbasaje agbasaje a na-akpọ ya ezumezu so o nwe nwa ihe ndị ifo nọdụ a- akpa tanwa due to ihe covid-19 ọnwa e je eme ya eme e je eme ya so ndị ajụ unu president ndị ahụ iche gbarịnụ covid-19 ka adịnwa ezumezu chekwa na anyị nwa ihu ndị ahụ iche maka debate agaghị anọ kaiza akọọlụ onye a abaghị sanụ gbara na ọ ka ọ jụọ ajụjụ a ga-asawa akwa hello hello oke ọkụ ọtụọla ngwa biko sawa eh, chairman
Ehe. ọ bụrụ ihe gbasara nke covid a yara ezumezu mụ nwazi akwa n'anya dị ekpe ekpere that eh, before o ji eruchagbu december ọrịa ọjọọ ajaala hapụkwanụ anyị aka but on the other side ya bụrụkwa na ọ la eruo december mụ nwa kazi akwa n'anya anyị si ịla igbere ga hịtatụkwanụ onwe anyị ọ bụrụgodo ọ bụ anyị la igbere anyị ekpuru ihe anụ mask ya bụrụ ya mgbe onwe na onye nọ ga-ekpufu mask but ebiripụ mụ covid a jekweme mmadụ ijekwa ahịta nwanne gị ike ahụ for 3 years ezumezu atụtakwanụ mma ike ọ na-enyere anyị aka ihe ma ịla unu ndị nọ amerịka nọ eji ekwo ịlụa abụtụlanụ mgbe unu na-ekwo lụa ee so efiri m covid a jekwa ha eme anyị asịkwa ka emechie ezumezu onye alụla anyị jekwa ha ejisi ike ihe ele anyị ga-eji lụa Em, anyị ndị bụ ndị ebiri connect ji alụarịrị anyị mara anyị ji alụa anyị ji alụa bịa ihe n'ụlọ anyị rụga anyị abịa hị- lụa hịtatụkwa onwe anyị mee mitin anyị ndị ọjọọ bụghị akwanụ ndị uke enweghị gara igbere mmara ụwa ji alụa so ebe anyị dum aja alụa mfiri ezumezu ọnwa eji agafe maka covid anyị jekwa ha ejisi ike hiere anyị ga-eji zọ ya hịtatụ ihe onwe anyị hmm.
ok anyị anụla ihe isi anyị makwarụ isi ịlụa igbere ọ dụtụkwa icho nke nta yara alụa igbere emewe ezumezu ee ọ dụ ya ọtụtụ ihe ndị ifo na-agbara alụa igbere ma ndị bịa n'ịlụ nwaanyị ma ndị bịa n'ili mmadụ ma ndị bịa n'ịgbapụ ụlọ wa ma ndị bịa n'ime ya mkpamkpa do ya nụ iche iche ee tọọ nwa anọdụ akparị onwe onye siga nụ ka ndị ifo alatụkwa igbere ihe ndị ifo si anwa bụ ọ bụ alụa ya ịlọ a ndị o ji ekwu omume ee ọ dụ mma ka a bịa zukọta ya ele a na-ezukọta e- ezumezu ihe ọ dị debate ị ghọsala ee ị maala na population e ji e ji ezukọtakwa ahụ e ji ezukọta ọ bụrụgodị mmadụ ịnọ 2 meters meters away from onye ọjọ gaa nọrọnụ after all, field field anyị na-eji eme ezumezu o buru anyị ibu o bu ezi ibu ihe eji enwe m sị onye anọdụ ngwa onye anọdụ ngwa ndị anọdụ ngwa je mmiri da ya ejekwa ala ee ejekwa ha mere eji eji mee ya
ọ dụ mma anyị anụla anyị chairman sị secretary onwe onye iche adị bịa
Em, nke bụ eziokwu bụ chairman anyị kpa izi m support after all m nọ nwa Igbere ele anyị kpara ya ebe a m nọ bụ Igbere m nọ nwa onu e-, ekele dịrị Chineke yes m nọ nwa onu Igbere so um, the only thing mma nwa mma nwa ihe a chairman kpa mma eke ahụ sure ma ma ekpu mask ma enyenu meter ọbasi ka eye um, oh, coincidentally and by his grace ọ bụ m bụ secretary the organizing committee, Ezumezu organizing committee 2020. Mm. Anyị aka ewo anyị aka ewo stand eluke. Anyị akakwana ewo stand ele even the organizing committee. So m ji achọ ka m hapụ ịkpata ike ọnwa. Ọ- Nke ọ ọ- bụrụ fine. Ajegọghị m asịwa secretary organizing committee si. So m support nweela chairman anyị kpa afa ndị Ebiri Connect. ọ dị mma ọ dị mma imeela em ka anyị nwekwa ajụjụ ọjọ anyị nwee ike iberu na anụlanụ elewe asị ihe a bụ Mm. atụmatụ e, e, ihe wache ee ndị ọjọ nwe ya kwa ihe ndị ọjọ ụwache so ee ka Chineke merụ na ya ma anyị makwara isi ya ndị Igbere Welfare Union si la awa nwee ike e, ikpebu ahịa eji eme na mgbe edele Ọgọst afọ a. so ka anyị ee eh, mepenụ nchị anyị dee echenụ eh, anyị elajikpakwa da akparịkwa ya ndewo so ndewo ma ajụjụ ọjọ anyị chọkwa ịbaịkwa ajụjụ a bụ unu ahịla n'elu Igbere anyị dọ ee nwanne m nwoke Azụ ị nọ n'uhu Igbere taa ọnwa Ee m nọ Igbere. Ee, a m kelee Chineke ya bụrụ ahụ bụ Igbere bụ ebe asada ebi mụ ihe ọṅụṅụ. Yes, nọ Igbere. Ehe.
So, um, o nwe afịa a na-akpọ Omezebiri Market. Mm. Afịa ọhụ takwala na ebele ya ga-awa ndị Omezebiri bịa mewezituwe ya edewekwa ya onu ya aghọọkwa Mm. Omezebiri Market. kama ihe ndị ifo nọdụ akpa bụnụ ndị igbere ihe ọbụla akpaghị igbere onwe onye ọbụla bụ n'onye igbere ọ na-emetụta one way or another ee onwe ndị sị na ka arụ arụ- a- a- e- ka arụ afịa nwekwara ndị sị nụ ka aka jie brek onwe nke ndị omezebiri ịrụ ya nwere nke ndị uke ee e, nwere nke ndị Igbere Welfare Union nọdụ arụ anọ mie asị ele ejide arụ ya adụghị mma so ndị ahụ iche gbasara afịa asị emegha especially nke a ndị Igbere Welfare Union sị wa megha in conjunction with eh, eh, Omezebiri eh, asụgara ihu okay ndewo nke bụ eziụka bụ a sị ele eji gasa dụọ esụ azụ bela na gasa ahụ ya ọ na-eme uke chi ime projekti igbere ọ na-abụ uke ome ha projekti wee ya igbere anyị mara ọ bụ omezebiri rụga afịa omezebiri anụ ata akwa bịa nụ wa igbere welfare union abaịsị ịkpawo ka afịa ome- ime ome- ime afịa omezebiri m believe ọ dụ wrong agakwa ha hafụ omezebiri wa arụgha projekti wa arụ ugbuo ile ọ dụwa mma wa hand over ịbịakwasị igbere bịakwa bịa ya projekti ndị ọjọ rụwa ọdụwelela ya nọ ka e were ya ee uke ịrụgha nụ ihe ọbụla wa rụwa ndị igbere welfare union abịakwa baịsasikwa ụwa bịa ịrụkọtakwa ihe ime ebe ọhụrụ Mm. nakwa na ele eji separetie ihe ọnwa anyị meela sụ ụtụtụ asịwa ọbụ uke na-eme development welfare union a na-ekwesịghị ịbaisa na wa bịakwa ịrụ lock-up shop nke wa ọ bụ arụ ha eyewo ọ bụrụgodo onwe ihe wa chi iji ya eme mgbe e, uke ebe uke omezi ebiri ịrụ ha a hand ya ya hmm. over so m believe ọ bụ ịchọrịta ọnụ bụ ihe a chọrọ ya ihe ọhụrụ ekwesịkwara ịhapụrụ ndị omezi ebiri afịa ka wa rụwa e, sekretrị imeela e, sekretrị atụla uche nke ya gbasara ihe a aka nke ọjọkwanụ prezidenti ndị Igbere Welfare Union sị na ihe ya gbarụ ee na-achọ ka ebido afịa atọ ọnwa bụ na-enwe ụlọ akụ bekee na-akpọ ya bank ebe ọ bụ ndị lụa na Igbere ụwa adịghị eti itu okpo wa sakwa n'ebe ọ daa amịrị nke wa jide amịrị egwere eme expenses wa so anụ na ndị bank sị n'ọ bụ enwe daily market na-asa nkọ ndị bankị asị bụ ọbịa so ka m vu ụzọ jụọ eh, eh, chairman onwe ele inwe ike iche enwe ike iji nwesa bankị ọnwa abụ na objective ndị ọbụla dụ onye ọbụla mkpa Igbere ndị ele iche enwe ike iji nwesa bankị rị Igbere because ọ dụta ndị Igbere mkpa ike a sịkwanụ na mmiri Yes. na- na mmiri icho achọwa ndị ogologo Mm. in fact eh, ihe gbasara bank ọ dụkwahụ even Ebiri Connect ọ- ọkwahụ one of the things anyị de ebukwara obu because onye lọtụla Igbere even mgbe disemba ga-abịa ihe ele ịchọta nwa 20,000 30,000 ga-agbara gaje Item in fact o nwee enyi m nwoke onye Item ọhị ma ibe m bịa ATM wa ya sị ma kpamahịla ememe asị ya mere nke Item na ọkpọnwara Item ka m bịa Igbere ego ịdọrọ tọrọ. ego Ee, ndọrọ ịdọrọ ego so anyị anyị amarịta njakịrị ọhụ but ọkwa asara njakịrị ka a na-eji akparị mmadụ eziokwu Eziokwu. ọ bụ nnọọ Ee, so ihe ọ kpakwara m bụ o rukwala ibe anyị kwesị inwe bankị nke anyị so ra ihe gbasa bankị ọhụ o nwekwara ahụ ndị Igbere bu ihe a ra isi na-achọ ka enwesa bank in fact the first of them bụ Chief Dr Orji Uzor Kalu in fact o nweghụ mgbe ịma ya nwe eh, eh, nke Sun nyakwa Sun Sun Trust Bank so ya nwa metụkwa serious efforts to bring that particular bank to Igbere but at that time ihe ụwa akanye ya bụ a regional license to operate in Abuja Eh, but apart from that many other people hikwala ụzọ Igbere have been trying in fact eh, o nwekwa mgbe anyị mee approach eh, I think it was Zenith Bank ka a nwale ma ụwa nwe ike gbosatụrụ anyị ATM eh, machine ra that eh, Princess Hotel Ehe, but ụwa bịa kpatụkwa ihe gbasara ihe afịa kpatụghịakwa that enweghị ha other businesses na business anyị dum dịla ọnakwa ha azụ mgbe disemba alasakwa onye ọbụla tụchie shop ya so nke afịa ọnwa achọ imepe ọ dụ mma in fact o nwe orere eji ejisi ka eme ya ka ọ bụrụ community project abụ nwa ihe ndị uke ka anụ afịa ọhụ ibe o jiri adụbiga nwe ohi ike oje nwe abụ just a daily market ya bụrụ a big market that will even attract other people ọ ka kakwara anyị mma anyị enwe ike nwesa not just the bank but other things ileta even moto park anyị nwere nwere akụkụ ibe afịa ọhụ moto park ọkwa afịa erichigole ọkwa nwa ndị moto abịa m ụwa ahịa biznes wa paakịa nwere akụkụ ụzọ wa asankụ ibe ọgbafu gawara wa Abịrịba Ọhafịa so nke afịa ọ dụ mma in fact beyond afịa onwe ọhụ ike masị ndị bụ ndị Igbere ka ụwa na-ebula asa akụ wa ruo ụlọ o nwekwa nwa biznes ọ mmadụ mo na Aba Lagos Abuja igbosakwa ya nwa na Igbere ọ ka kara ya mma nchesakwa mgbe sekretrị anyị Chief Azụ nke ahịrị ya nọ nwa ebe a ya buru bekiri busara Igbere in fact ọ na-eme every morning ya egosara m bred ụzọ ya ka bụ biznes so enwe ike nwee ịga ndị dị elu a eh, Chief Azụ Chief Chris Uche ndị ga-abịa rụọ ma họtel even nwee ike rụọ ma hospital rụọ ya ihe dum ji eh, Ọjị Ụzọ Kalụ busa ma polis busa ma high court ọkwa nwa imepe Igbere ihe dum ọ bụ ihe ji ebusa ma bank gbosara ya ọrụ gbosara imepe Igbere so nke afịa ọ dụta mkpa ike mụ nwa chọrọ ka ọ bụla nwa ihe eji asị ndị uke ọhụ mee enwe ike sị anyị dum bụ ndị Igbere ka anyị tụnye ihe ego ka eme ha afịa ka ọ dụ ibe o ji ha adụ very big ọ ga-adụta mụ nwa mma n'obu thank you okay Ebiri mma mma nụ unu anụla Yeah, ma- anyị nwe ya nwa ihere ohu ọnwa anyị tụnyere abụ ya chagbu uche nke anyị ee and Igbere sikwanụ n'uche uche onye adụ ya njọ o nwe nke anyị sị dụnụ mma nwekwanụ nke anyị sị adụ mma ihe abụ ya chagbu uche atụ ya ka Mm. o nwee ike nyere Igbere aka ka Igbere mara ele wa nwe ike iji adị emepeje aka ọkụ aka ọkụ so anyị ahịlanụ ee eh, reasons a em, Chief Godwin nyeta ọnwa bụ nwa the same reason president ndị Igbere Welfare Union Elder Uwakwe Okoronkwo ihe ọ bụ the same reason onye hile so ya dụkwa asị ya ọ bụ sọnsọ ndị uke na-emepe obodo ndị uke na-eme ndị ọja dụkwa eme ndị Ebiri Connect megha nwa ee IPA megha nwa o nwekwa nke a na-akpọ IPAI ụwa sịkwa ahụ awa meazụhụ enwere ahụ ma ndị kpọ ọnụ em, Igbere All Stars ụwa meazụhụ so enwere ahụ ọtụtụ so o nwere nke onye na-emeli ya adịghị emeje ya emeje a nke afịa ọnwa ọdụ nwele ihe ndị ifo nwere nwa nsogbu bụ nwele eji ma ya ọdụ nwele Mm. ọmụma ihe ọ bụ ịghọsịla ee o nwe nke onye Mm. site ụnụ ịrụ ee afịa adụ ya mma afịa adụ ya mma o nwe nke onye Mm. mmụta osịtụ ya na ọ bụrụ ma onye si ya nnọọ ama m ka ehe so ọdụ nwele ọ bụla eji ma ya kama o nwekwanụ ihe mmarụ bụnụ ihe achọ ime emechi imezi emezi ya bụrụ nwa eme ihe ndị bekee na-akpọ mistake a na-emewezi ihe ọbụnwa ọ bụrụ nwa ele eji ma ya adịbacha m ike a correct ya nwa so arụchekwa ya arụche because ozi anyị nwosa bụ

na ibe nọọrọ ịrụtụwa ya n'ọtụ- ọ- ọ- ọkatụwa ukwuu ihe ọ nwebụ nke nke Mm. ndị na-akpọ mall ịghọsịla ya dụ big ndị ife abịa da azụ afịa ee ndị igbere na ha ebulasa okporo igbere ejide emetasị ihe na-ewu ụmụ ụlọ ma ọ sịkwa ya sị ya so ekwesịnụ ka e nwere ya ndị igbere nọ n'igbere na-azụtasị afịa bụ igwesi ego ọnwa ya bụrụ ọ bụ ndị bunu bụ ndị ji ada azụnarụ ihe adịghị emepeje so ndewo nu so ka ajụjụ nke ọjọ um, okay so ọ nwekwa ihe ọjọ dụnụ ndị igbere mkpa ọ dụtacha onye ọbụla mkpa ike gbasara ọdụ gbasara eh, ndụ yara akụrụba ndị ife ọnwụ

ọnwa ndị a chegha nche ma ọ bụla abalị isi abalị isi m lọsaje ibe m sara alụa nna ya echi ahụ nche onu ee o- ihe wa nakwa ha asị bụ ka eyewa support amara ele eji eji iyewa support ka wa hịa emetu ọrụ nwa ka ọ dụ mfe na wa nọ n'nwa kwa abalị na wa fụsa so ọ bụrụkwa bụ maka ọ bụ report security yes ihe emechu anwụ elu obodo nakwa ha eji eme but ọ dụghị alarming omee nke ọba abịa sị kwawa onye ọbụla sọsọ anwụ igbere onwe ihe meghele ọhụ igbere chọma ọ bụ nwa nde security ọ na nwa asịsị nwere ele eji eji iyeru wa aka ya ka eyeru wa aka ọ bụ individual o ma ọ bụkwa na ele anyị nọ in fact eh, ụwa bịakwusa m because ụnyaahụ o nwe ele m ji jee ije ya bụrụ m ji ibe onye eze so mgbe m onye eze kparịta ihe m kwuru bịa ndị security nọ ebe ụwa bịakwusa m na m kparị ndị Ebiri Connect ka azụ ya wa machine m sụwa sam anụla sam bụ onye ozi sam ji emekọ m meji ihe abụ official report chairman biko ihe abụ official report so mkpa awa ka ọ mara se nwe nwa nde eh. metụ akwa na ụdị ya aka but ọ bụrụkwa ma osi nta a na-ezụtasi ha villages ezuwa ya nwa o zikwa nwaanyị bụ village mepega anya so igbere udo dị nwa igbere nsogbu adụ okay o nwekwakwa report ọjọ anyị nwesakwa eh, ndị si na ndị na-achị nama mekasị ubi wa ụdịrị ihe onwe ụdịrị ihe ọgbaghanụ igbere
ahụ bụ ahụ E- ụnyaahụ nwa o nwere o ji mee ụnyaahụ ya bụrụkwa ma ndị bende ndị authority bende wa nwe ihe wa bụ ime ma ụwa da ahụrị ụbụbọ ndị na-achị nama chịrị hụ da alajita so mere ma na ebe ọhụ si ndị bende ọhụ unu a ndị bụrụ ndị bende na-elekọta ma igbere anya unu maranụ ihe unu na-eme maka nama ndị a na nama ndị a mekasị ahụ ubi ndị ifo ya ọ bụghị nke ọ bụ a mara ele eji eji mee ya ya adụ mma because most of ndị nọ n'igbere ihe wa le ndị anya bụ ubi wụọ onweghị afịa wa zụa so nama je da azọkasị ma ọ bụ da atakasị ihe wa kụ ọ na-enye wa nsogbu em chineke mekwala na amara because asa ihe mee na ọhafịa asa ọ bụ wiki ga-aga ọsụ wiki abụọ ga-aga asa ndị ọhafịa wa ndị awụsa ala jite ahụ chineke ma amara igbere aka ka enwe ụdị ihe ọhụ anyị aka enwe ụdị ọgba aghara ọhụ anyị wa bụ ihe bekee na-asị take laws into our hands ya anyị nọkwa hụ bido eme appeal ka the authority ndị ọha ọ da aka ka wa mara data ndị awụsa a na-achị nama mekasị arụ ndị ifuru ubi wa ọhụ ma nwa
ok Eh, imeela ihe ọ rịpọtụ sanụ igbere da abịa taa nwa ndewo Mm. Eh, biko Ndewo. chairman eh, chief emeka ejieke Mm. eh, nọnwa ibe anyị nwe ike igwebasa ya ka o keletu igbere ebe ọ bụ na onye ebiri connect ka anyị ya bịa keletụ ha keletu eh, ma anyị nwe ike. Anyị na-atụ vice chairman anyị chere ee chere chere ka

ee tọnwa unu anụkwala nụ em, enyere ohu a n'ọkpa so tọnwa anyị nwekwa nkeji olere ole fọọnụ so ka anyị gwuru ohere ọnwa eh, mee ihe bekee na-akpọ o- o- eh, closing remarks so ka anyị bido with eh, secretary so i nwe nkeji abụọ maọbụ less closing remarks ihe ị chọ ka igbere eh, nụtụ abụ
Eh, igbere ndewonu Um, Ndewo. Ele anyị kpaịla, anyị bụ ndị Ebiri Connect. Ebiri Connect bụ u- otu nọnụ nwere ezi obu ibe igbere nọ, ibe ọganiru igbere nọ, ibe ọdụmma igbere nọ. Echiche anyị bụ apart from ihe gọọmenti ma, apart from ihe uke ma, apart from ihe individual ma ka anyị ndị gbakọtakwa aka ele ndị otu dahịkwa emepeghị igbere arịrịọ m na-arịọ bụ o nwere onye aghọsa nche onye ọhụ jara aghọsa taa ebiri connect onweghị otu nzuzo ọ bụ ndị ifo nọ ya onye dele Chief Goddy Uche bụ onye isi anyị senior advocate of Nigeria anyị eje na-abụ ndị emezighị emezi anyị ewere onye nọ n'isi isi ele ọhụ were mere onye isi anyị nwe ya nwa ndị dị ukwuu anyị nwe nwa ma lagha Chima Anyasọ nọ Chief eh, Chima Anyasọ anyị nwe nwe lagha Chief Paul Anyasọ anyị nwe nwa Sam Eke anyị nwe nwa injinia Uwakwa Ukaegbu anyị nwe nwa enweghị- enweghị eh, esi ogo nọ n'Igbere abụghị enweghị membership at this eh, group so m ji asị ka Igbere ya ya opportunity ka anyị prove tuwo onwe anyị anyị jide prove ka wa matụwara anyị marakwa na abụ ezi echiche bụ ihe anyị jara Igbere anyị ji eme ihe ọbụla anyị kwesị ime ihe anyị fafụ afọ igbere kwafụtụwa ya ibe anya ibe anụ ga ala igbere ejide anụ igbere asịwa bụ ndị ole ma ejide anụ ya sọ bụ ndị Ebiri Connect ọ bụ nwa ihe anyị kwụ iwu ihe a onwe ihe ọjọọ bụ ndewo ndewo ee chairman o ruo ebiekwala n'ụpa ya o. nye anyị closing remark Mm. ọkụ nwe last statement Thank you. Moderator, eh, m sị ka m kelee enwe ezigbo ekele elu iji bịa chesa Ebiri Connect dịkwanụ ka ndị Ebiri Connect ka anụkwa n'oluwa sekretrị anyị akpasigbuola but ihe m ga nwa asị bụ o nwere onye nwantị Igbere nọgha anụ ihe ọnwa anyị meghe ka ụwa bịa join anyị ka the number enwere Ebiri Connect ka ọ da emeje increase ọ da emejekwa increase ọ kwere our contributions and progress na Igbere jikwado eme improve ma ọ bụrụ onye bu America ibu Germany anyị nwere ga-ahụ in fact ele anyị jide ya amụbata ọnwa very soon anyị ji enwega branches in very many of the world so m keletara ike inye anyị this opportunity ka anyị nwee ike kọwa onwe anyị eze sekretrị ji kpai anyị abụ secret eh, cult onwe ihe ọjọọ anyị na-eme ọnwa ka anyị nyere onwe anyị aka nyekwara nwa Igbere aka so ọ gwụla ya nwa thank you ndewonu ọgbakọ anyị nọdụ akparị ụka ọnwa a na-akpọ ya Igbere People Forum so Okay. Igbere People Forum a bụ nwa ibe ndị Igbere na nwa afụsa akparịta ụka so nke Okay. ọnwa anyị meghe akwa ah, mara ịntanetị mara WhatsApp ma ihe ihu a bụ nwa ahụ ka anyị nwee onwe opportunity ọ bụ ihe daịra anyị Igbere anyị afụsatụgbuo n'onwa onye ọbụla anụtụgbuo mm. onye na ibe ya ee eh, kpaị so mm. ee eh, m ga-eji ohere a sịkwa anyị meghe ihe a m jekwa etibakwa onye isi Ebiri Connect yara sekretrị ya Igbere People Forum o nwekwa ndị ọjọọ bụnụ ndị Ebiri Connect nọla anụrị na Igbere People Forum a ọ nwe ebe a na nwa akparị ụka ịghọsala ọ bụkwanụ klọb ọ bụkwanụ uke ọ bụkwanụ eh, branch Igbere welfare ọ nwe ebe a na nwa apụta ịghọsala ehe so Eh. ịkparịa ya n'ọta nwa ọdụ nwa ndị Igbere ụchọ ee Eh. anyị egosayala eh, ihe bụ ya n'uche anyị tụ ya aka ime ka ibe anyị dụtụwa ma ihere hụ a bụ ka e mee ka Igbere chahụ unu emeela bịa nọnyere anyị taa ndewo
ndewo na eh, com eh, ah, this broadcast na anyị bido ndewo ndewo